igbo bụ igbo na-enwụ na asalachi otu aka m si na-anabata mmadụ niile n'oge orejiela nke taa igbo na-ekwu okwu sị na ụka akpara akpa naanị isi ka e ji ekwe ya ka anyị malite n'egbughị oge ọbụla anyị ga-esite na steeti delta malite nke taa Na steeti Delta, otu nwata nwoke e kwere nkwa inye ya puku narị naira abụọ ya bụ 200,000 naira ya bụrụ na ọ tụta eh, ya bụrụ na ọ tụrụ haala otu nwata kwa nwata ọbụla ọ tụrụ enye ya 200,000 naira aka akparala ya ugbu a na steeti Delta aha nwata nwoke a bụ Igbunu Blessing Igbunu Blessing ee jiri ọnụ ya kọwa na onye dinyere ya na ụdịrị ọrụ arụrụ ala a bụ aha nwoke a bụ Geoffrey na ọ ya nwa diri ya sị ya ya bụrụ na ị tụta haala otu nwata enye gị 200,000 naira puku narị naira abụọ kwa otu nwata ọbụla i butere anyị ee mana aka kpara ya oge ọ ọ gbatara n'obodo a na-akpọ orerokpe na steeti delta bụkwanụ ebe ọ nọ nnọọ ka ọ nọ na-atụzi atụmatụ ka o zuru otu nwata mana ụmụ okorobịa ndị nọ n'obodo ahụ bịara hụchapụta ya jidezie ya bụ ebe ọ nọ jiri ọnụ ya kọwasị ee ọ wụ ihe m bịara ịrụ ekwesị akpọwa ọkụ today taa
ha gị na-ajụ onwe gị sị anyị jedo ole n'ala gị otu ndị mmadụ si na-achụso ịkpata ego ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ onye ọbụla na-achụ ya ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ anụrụ a na-asị na a na-achọ ụmụaka na ị gaa nọ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọ- ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ị ga-achọpụta ọtụtụ ụmụaka ka a na-achọ achọ missing children missing children biko nne na nna biko unu kpachapụ anya ndị obodo kwanụ ee ndị obodo ọbụla biko nụ gbaa mbọ hụ na unu ga-amụapụta ndị ọrụ nchekwa amụapụta ndị ọrụ nchekwa ka onye ọbụla hụ na a ga-echekwa gburugburu ogige ọ nọ ọ dị mma em, Geoffrey erielanụ mbọmbọ ehe n'ihi na ọ bụ ya nwa bụ onye dinyere igbunu blessing ka ọ gaa zute nwata mana o riela mbọmbọ mana ebe ọbụla ị na-agba ọsọ na-aga geoffrey a ga-ejiderịrị gị ị nụla Ehe. ka m wepụtagonu ak ak47 m a ga-ejidere ngwa blessing nara ya n'ụkwụ gị ak47 n'ụkwụ ya a ga-ejide ya Na-agba anya. a ga-ejiderịrị gị ah, ọtụtụ ihe na-eme ọtụtụ ihe na-eme eh, gị nwakwanụ blessing blessing igbunu etinye gị sị gị gaa were aka eh, manye nnọọ manye nnọọ na mmiri ọkụ gị gaa manye banana brain mana ejidela gị ugbu a ejidela gị ugbu a ejidela gị ugbu a ọtụtụ ụbọchị ndị ọzọ bụ nnọọ maka onye ori mana otu ụbọchị bụ maka onye nwe ụlọ ejidela gị ngwa Ehm, blessing a agaghị m apịa gị ụtarị ihe m ga-apịa gị wụ usb cable ọ ihe m ga-apịa gị n'ihi na i zuzu i zuzugbuola onwe gị ọ usb cable ka m ga-apịa gị usb cable ngwa deziere m azụ gị n'agbanyeghị na ejidela gị deziere m azụ gị deziere m azụ gị dezie dezie hụ mechie ọnụ gị ebe a taa mechie ọnụ ị na-ezi jizọs ị ma onye jizọs ọ bụ God have mercy upon us.
ọ dị mma site na nke ahụ mere na steeti delta ka anyị na-akụba ugbu a na nke mere na steeti edo na steeti edo otu onye prọfe ị ma na a bịa hụ ndị prọfet nke adịgboroja ti ti ti ahụ agaghị anọzi ya ya wụọ prọfe ọ bịa na onye nke asọ prọfet mana ewepụla m ti ahụ n'ihi na ọ bụ prọfe arụrụala onye prọfe a onye amụma ehe prọfet benson nosakhare ka ndị uwe ojii nwụchiri ugbu a n'ihi ebubo iji ụzọ wuruwuru gwuo chandum ndị na-abịa n'ụlọ ụka ya ya egwuo ha chandum ọ na-eji ụzọ wuruwuru ọ bịa ya ebuo amụma na-abụghị eziokwu werezi ụzọ ahụ gwuo ha chandum a nwụchiri ya eh, dịka otu onye n'ime ndị na-ekpe n'ụlọ ụka ahụ ya bụ maazị Osamudiamen Thompson bịara gaa mee mkpesa ahụ kpesara nnọọ onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Edo kpesara ya sị ya biko onye kọmishọna nyerekwa m aka o na e jila ụzọ aghụghọ ghọrịa m ma duhie m nara m ụgbọala m na agara m n'ụlọ ụka ahụ dịka ndị ọzọ na-agakwa n'ụlọ ụka na nso nso a oge m rutere n'ụlọ ụka ụlọ ụka bụ ụlọ ụka a na-akpọ power hmm. power grand Chapel Incorporated ị na-ahụ aha Power Grand Chapel Incorporated ọ wụ aha ụlọ ụka ọ sị oge ọ wụbatara n'ụlọ ụka ahụ ụlọ ụka ahụ na nọmba 3 Uwa Street off Second East Circular Road nke dị na Benin City oge ọ wụbatara ozugbo onye onye amụma hmm, ozugbo onye amụma na-ahụ ya onye amụma elepụ anya ahụ ya ka ọ na-abịa onye amụma hmm. sekeri mama sekeri bara baba baba baba shekanda riekanda oghere ma oghere Ah, ọ dị egwu ihe ọchọ na-atọ ọchị ụfọdụ mgbe mgbe ahụ ka onye amụma bịara lee ya anya sị ewu ana m ahụ m na-ahụ vision ana m ahụ nwere ihe m na-ahụ ewu nwere ihe m na-ahụ nwere ihe m na-ahụ

mana chineke na-ewepụ ya ee onye ọbụla sị amen chineke na-ewepụ ya chineke na-ewepụ ya chineke na-ewepụ ya
naanị ụzọ chineke ga-esi kagbuo ihe mberede okporo ụzọ a bụ ya bụrụ na ị were ha na Lexus ex 350 a sow seed ị sow ha na seed nyefee ya n'aka chineke

Prọfet Benson Nosakhare were ụgbọala SUV a nye ya ee ma lawa o ọ sọ ọ nọzikwa o ewela n'ụgbọ a si sow seed ka e nwee ike kagbuo ee ihe mberede okporo ụzọ o soro seed seed anakwa ekwe a-germinate ị ma o nwere chere chere ị ma o nwere nwụ na mmadụ esoro seed gị ji anya hụ ka seed ahụ eme ihe ị kụọ ọka oge o too gị ghọtara gị ga ahụ ọdọ ọka mgbọchie ya echi mana o soro seed ọzọkwa na ọ nọzikwa na-elegharịkwa anya lekwa onye prọfet a elele ụgbọala SUV a o tere ya gold color gold color ọlaedo ọ ihe o tere ihe ahụ agba ọlaedo ọlaedo na onye ụkọ onye prọfet a etegharịzie ya ya wụzie eh, black werezie na-agbakwa otu ụgbọala ọ sị na ọ ga-ezute ihe mberede okporo ụzọ n'ime ụgbọala o ya bụ na onye prọfet a ọ nọ n'ụgbọala ọ ga-ezute ihe mberede okporo ụzọ mana ya bụ Thompson nọrọ n'ụgbọala SUV ya atọ ọnụ ịma aha ya Thompson o God have mercy upon us. Hey! mgbe ahụ ka ọ gara gafe mkpesa ahụ eh, ndị uwe ojii bịara nwụchizie onye prọfet onye prọfet a nwụchie ya eh, a nwụchiri ya n'abalị atọ nke ọnwa Mee afọ a ya ejiri ọnụ ya akọwa sị ee ọ ihe m mere ọ ihe m mere ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti Edo bụ SP Bello Kontongs kọwara akụkọ dịka nke mere eme ma kọwaa na a ga-akpọpụ onye amụma onye amụma ebe a nọ a ga-akpọpụ ya n'ụlọ ikpe n'oge na-adịghị anya ọ dị mma eh, dịka anyị na-ekwu okwu a ihe niile a ji na-ekwu okwu abụ naanị ka ị chịa ọchị maọbụ ka ị nụ na otu ihe ọjọọ mere ọ bụ ka ị mụta ihe ihe asaa n'anya ihe asaa n'anya ee eh? ma i hiekwana asaa n'anya o zughị gị i hie iri mụta ihe oge mmadụ bịa nnọọ e- lee nnọọ o- e- la- e- e- osamudiamen thompson eriri gị eri eriri gị eri mmadụ sị gị na ị ga-ezute ihe mberede okporo ụzọ ị ga-eji ụgbọala zute ihe mberede okporo ụzọ izi n'obodo ebe a ka o kpee ekpere kagbuo onye kagbuo ihe mberede okporo ụzọ ahụ

ọ dị mma mgbe ndị uwe ojii kpụgonụrụ gị ị ga-akwụgonụ ụgwọ ihe i mere ị na-ebu amụma na-abụghị eziokwu ibu amụma na-abụghị eziokwu ehe eh, gị nwa bụ Thompson Osamudiame eriri gị eri deziere m isi gị n'isi m ka mba n'isi nke m
o nwego ihe ọzọ mgbe m na-apịala gị ihe n'isi ị ga-aghọta onwe gị hmm? isi gị a reformat ya dezie isi gị ngwa nara ya isi gị ga-adịla correct ugbu a ọ dị mma onye ọma site na nke ahụ mere na steeti edo ka anyị na-akụgbu ugbu a na nke mere na steeti sokoto na steeti sokoto ndị omekome kpa egbe ndị a na-akpọ bandit ndị nke bandit ahụ ka a kọwara ugbu a na ha egbuola mmadụ asaa n'obodo a na-akpọ Takakume n'okpuru ọchịchị kansụl Goronyo na steeti Sokoto oge ha wakporo obodo ahụ na-akpọ Takakume ha wakporo ya n'isi isi ụtụtụ ee eh, sọnde a gafere agafe ya bụ abalị asatọ nke ọnwa mee ka ha wakporo obodo ahụ n'isi isi ụtụtụ ha bu ụzọ gbuo otu onye tọrọzie mmadụ isii ndị ọzọ na-agbapụ bụkwa n'oge ndị ọrụ nchekwa vigilante obodo ahụ chụsoro ha gbagbuo otu onye n'ime ha

ọ dị egwu chineke lee mmadụ i kere n'oyiyi gị ụfọdụ ndị na-akpa agwa na-egosi na ọ bụghị mmadụ niile yiri gị chineke ọ bụghị mmadụ niile yiri gị i kegonụ mmadụ n'oyiyi gị ọ bụghị mmadụ niile yiri gị hmm. ọ dị egwu o, ọ dị egwu o. onye isi oche ọchịchị kansụl goronyo aha onye isi oche a bụ abdulwahab goronyo kọwara akụkọ a dịka nke mere eme ma kọwaa n'oge a bịara nyochazie ozu onye bandit ahụ ndị ọrụ nchekwa vigilante gbagburu a bịa chọpụta na ọ bụ onye fulani otu onye Fulani biri n'obodo ha n'oge gara aga ya na nne na nna ya biri n'obodo ahụ n'oge gara aga tupu ha si ebe a pụọ na ọ ya nwa dukwara ndị omekome a bịa ije a. Mm. Chineke nyere ala anyị aka n'ihi na ọ dị nnọọ kwa ụbọchị a na-akwafu ịkwafu ọbara enwezi ị ma mgbe mgbe mgbe ụdịrị ihe a malitere ọ na-awụ a sị na otu onye nwụrụ onye ọbụla na-ebe akwa ugbu azi 7 50 100 ọ nazi ọ dịzi nnọọ ka ọ bụ chineke nyere obodo aka

a ga-ejiderịrị ụnụ ọ dị mma eh, site na nke ahụ mere na steeti Sokoto ka anyị na-akụgbu ugbu a na akụkọ ọzọ mere na nso nso a otu onye na-achụ achụso eh, otu onye na-achụ nta ugwu ruru ndị mmadụ aha ya bụ Kola Edokpayi, onye a maara ama nke ọma, anọrọla na nso nso a too enyi ya nwoke, too ya sị ya na ọ bụ dike, ọ bụ dimkpa, ọ bụ odogwu n'ihi na ọ lụrụ nwaanyị nke abụọ n'abalị asatọ nke ọnwa Mee afọ a. Ya bụ Sọnde a gara aga ka ee ọ lụrụ nwaanyị nke abụọ, ya etoo ya na ọ bụ odogwu, odogwu, ị bụ odogwu, ị bụ dike n'ihi na ị lụọla nwaanyị nke abụọ, ị bụ odogwu.
You get it? If you don't get it, forget about it.
dimkpa dịka Kola Edokpayi si kwuo ọ kọwara na na enyi ya nwoke a tupu ọ lụọ nwaanyị nke abụọ na o bu ụzọ natakwa eh, kọrọ nwaanyị nke mbụ ya nwaanyị nke mbụ ya sị go ahead gaa n'ihu gaa n'ihu ị ma mgbe nwaanyị na-asị gị gaa n'ihu na-achị ọchị gaa n'ihu ee mana ka m hapụgodu ebe ahụ ị ghọtala mhm. ma ọ kọwara sị na na e, e, dịka ha na-achụso e, ha na-adọlị na-alụ agha ịhụ na a ga-eme ka nwoke na-alụ nwoke na-alụ nwaanyị karịa otu hmm? ka ọ bụrụzie ihe iwu kwadoro na ha na-achụso ya n'oge na-adịghị anya na ihe ahụ ga-abụ ga-abụrụ iwu n'ala anyị na a ga-akwa iwu ala anyị ga-akwagidezi ụmụ nwoke ịlụ nwaanyị karịrị otu na ọ ihe a ha na-achụso dịka ya nwa na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ na ya nwa so na ndị na-achụso nta ugwu ahụ nke ruuru nwoke ịlụzi nwaanyị karịrị otu ọ ihe ha chọgha ugbu a n'oge na-adịghị anya na ọ ga-abịa na mmezu ọsọ ndụ ọ dịrọ possible hapụ ọ ga-adịcha mma ọ dị Ah, o jiri ohere ahụ katọọ ndị ọcha nọ ndị ọcha bịara nnọọ na mpaghara afrịka mebiere anyị ihe mebiere anyị ọtụtụ ihe na ndị ndị ọcha mebiri anyị ọtụtụ ihe sị anyị na na nwoke kwesịrị ịlụ otu nwaanyị ahapụzie ihe a na-eme ihe a na-eme n'oge gara aga n'oge gara aga n'ịbịa nnọọ na mpaghara afrịka ịbịa nnọọ na- n'ala naijiria ihe ụmụ nwoke na-alụ ha na-alụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị alụ nke mbụ alụ nke abụọ alụ nke atọ amụsa ụmụaka ebe niile mana ugbu a zi n'ihi na ndị ọcha bịara asị otu nwoke otu nwaanyị na ndị ọcha mebiri ihe niile na ndị ọcha emebirila anyị ala na ha mebirila anyị ala bịa werezie lesbianism kwa ị ma ihe bụ lesbianism nwaanyị iji nwaanyị iji keke ya kwabara na keke nwaanyị ibe ya ị ghọtara na ha akwụsịghị ebe ha eburukwa homosexualism nke bụ nwoke iji hummer jeep ya shi na azụ nke nwoke ibe ya ha bara ya hummer jeep so papa because you want to marry new wife that's why you want to finish us with michael west dictionary n'ihi na ndị ọcha bịara na ndị ọcha bịara napụ anyị nke a na-akpọ polygamy nwoke ịlụfe otu lụọ nwaanyị karịrị otu sị anyị na anyị lụwazi otu hmm? Bịarazi werezi aghụghọ nyezi anyị lesbianism na homosexualism. Mama Dukudo. Ọ dị egwu o. ọ dị mma kola edokpaye hmm? Igbo na-ekwu okwu sị na uche onye adịghị ya njọ uche onye adịghị ya njọ ọ bụ uche nke gị mana kola edokpaye chefuru na oge a malitere eh, oge ndị mgbe gboo na bụ alụ nwaanyị karịrị otu ịlụfe lụọ abụọ lụọ atọ mụjuo ụmụ na ọ bụ oge ahụ ala jupụtara ebe niile ala dị ọtụtụ a na-achọ ka a ga-esi kọọ ugbo n'ihi na ala dị ọtụtụ nwoke lụọ nke mbụ ọ mụọ e, o kee ha ala sị ha kọwanụ ọ mụọ nke abụọ mụjuo o kee ha ala sị ha kọwanụ ugbo ọ wụzi ugbu a na-achọta ala lenụ ị ga-ahụ otu ala a ka na-azọ ya kemgbe a ga-azọgide otu ala onye nke a mụọ ụmụ ụmụ ya agakwa n'ihu azọ ala ọ nwụọla ụmụ nke ya agakwa ụmụ ụmụ a ga na-azọ otu ala a na-achọta ala achọ nke ọ ga-abụ na nwoke ga-anọzi na-alụga nwaanyị alụ amụju ụmụ ebe niile nke ahụ abụrụ otu kedụkwanụ maka otu ị ma na ndị mmadụ amaghị na ụmụ nwaanyị siri ike ụmụ nwaanyị siri ike ị na-ele m m sị unu siri ike ụmụ nwaanyị unu siri ike unu siri ike otu nwaanyị otu nwaanyị onye a butere anyị nsogbu anyị nọ n'ụwa ugbu a Hmm? Asị- ọ gara taa apple a sịkwa na ọ tara ụzọ You get it. If you don't get it, forget about it.
maọbụ na ọ gara taa akị ilu apple ka ọ tara ekwe- ekwensu ya ga- ya- ya na ya na ekwensu anọ na-akọ na- na-akọrị ya na-ata apple ya fọzie mgbe ị bịara lụọ ha abụọ chọị ifuole ị maghị na nwaanyị nyere nne nya nna nwaanyị nye ahụ nọ na nwaanyị bụ enyi nye enyi nye nwaanyị nyere nne nya nna asị di ya na ya diwe

Eya, ewo.
Aka ntị Bianca ga-enye aka reformat ya ghọtara
ndị chọọchị anyị mmadụ dị nwaanyị ọzọ ọ dị m onye ọmaka bụ n'oge o rejela ka mụ na gị ji na-anọrị nke taa biko nyere m aka kesaa onyonyo a ugbu a biko nyere m aka kesaa onyonyo a ugbu a akụkọ ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị ya bụrụ na m lọghachi biko apụkwala I like it.
nwanne m erie gị erichala gị o ọ dịkwanụ mma na mmadụ ga-eji aka ya na-asa onwe ya ahụ ncha abanye ya n'anya no be juju be that swift sea properties and travel consultancy nke nọ na nọmba 9 egbu road first floor n'ala owere bụ nnọọ ụlọ ọrụ mara nke ha riri n'okwu ịzụpụtara gị ala ịzụpụtara gị ụlọ maọbụ inyere gị aka repụ ala gị maọbụ ụlọ gị ọ gwụbeghị o ha na-enyere ndị mmadụ aka ịhazi akwụkwọ ikikere njem visa ma nyerekwa ha aka ịgbatara onye njem tiketi ụgbọelu n'oge njem ya you see it Swift Sea Properties and Travel Consultancy adịla registered o ma kwụrụ chem ịhụ na ihe niile ị na-achọ n'uko elu kamgbe ị ga-achọtazi ya n'uko ala anyị nọ na nọmba 9 Egbu Road first floor n'ala Owere steeti Imo maọbụ gị abịa anyị n'igwe maka ụlọ nakwa ala ahụ ị chọrọ irepụ ma ọ bụ ndị nke ị chọrọ ịzụpụta n'akara ekwentị a 08068884952 ọzọkwa 08068884952 Swift Sea Properties and Travel Consultancy chai ụlọ ọrụ nke ị pụrụ ịtụkwasị obi n'oge niile nnọọ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ site n'akụkọ nke onye ahụ sị ka a lụọ amalitela ofe amalitela ụmụ nwaanyị karịrị otu ka anyị na-akụ ugbu a na nke mere na mba amerịka na mba amerịka ka ndị uwe ojii nwụchiela otu nwata nwoke gbara naanị afọ iri na anọ 14 years old nwata nwoke a jiri ike were Hummer jeep ya kwabara cousin ya gbara afọ iri na keke m na-ajụ onwe m sị nwatakịrị gbara afọ iri iri na anọ 14 years o kwesịrị iji Hummer jeep ya arụ ọrụ Hummer jeep o kwesịrị inwe taya mana o jiri ike o bu ụzọ dịka mgbe ndị uwe ojii nwụchiri o ji ọnụ ya akọwa bụ aha nwata nwoke a bụ Carson Peters Berger Carson Peters Berger jiri kpọrọ cousin ya bịara ileta ha ụbọchị ahụ cousin ya si na nke nna mpa ya bịa ileta ha ụbọchị ahụ dịka ọ bịara ileta ha ọ kpọrọ ya n'ụgbọala ka ha nyagharịtụ o ruo ebe e, e, otu oke ọhịa ị ma na otu otu otu ọhịa ndị ọcha na-esi adị osisi osisi gị hụchakwa ime ya gị na-abagharị a sị ka ha gaa legharịtụ anya onye cousin ya nwanne nwa nwanne ya gbara afọ iri nwata nwaanyị magburu onwe ya na mma soronụ ya ka ha na-aba ebe a ka ọ na-aba abagide ya were Hummer jeep ya na-akaba aka kwabara ya na keke mechakwa nke ahụ pigbuo ya gbuo ya were akwụkwọ akwụkwọ ahịhịa ahịhịa ọhịa ndị nọ ebe a sachie ozu ya nwatakịrị gbara afọ iri na anọ hei ụfọdụ ndị nwere obi karịa ekwensu o nwere ndị nnọọ ekwensu ga na-ahụ ya sị hei aka m na-amụ ọrụ aka m na-amụ ọrụ ekwensu akpọghị ọkụ today
nwatakịrị a gbara afọ iri aha ya bụ Lily Peters Lily Peters ee nne na nna ya na-ese okwu n'ihi na nne ya hapụla nna ya ya na nna ya bi nna ya na-awụkwa na onye a kpụpụla n'ụlọ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa ụlọ ikpe ọtụtụ oge n'ihi ee ịṅụ ọgwụ ike nakwa ịṅụ oke mmanya ya bụ nna ya anaghị elekọta ya anya nke ọma nwatakịrị a ahapụ ụlọ nna ya ụbọchị ahụ sị ka ọ bịa na nke aunt ya na nke aunty ya wụ nwanne nna ya ka ọ bịa leta ha nọkwa nọnyere ha ebe a ka cousin ya sị ka ọ kpọgharịtụ ya ya kpọrọ ya were Hummer jeep ya kwabara ya na keke kụgbuo ya ọ nwụọ mana ugbu a anwụchiela ya a ga-akpụpụ Carson Peters Berger a ga-akpụpụ ya n'ụlọ ikpe n'abalị ya bụ na a ga-akpụpụ eh, Carson Peters n'ụlọikpe n'abalị iri abụọ na anọ abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa Juun afọ a nne na nna kwesịrị ịkpachapụ anya hmm? kpachapụnụ anya mgbe ọbụla nwa gị na-asị na ọ chọrọ achọrọ m ịga na nke cousin ọ wụ ọtụtụ ị hụla ndị cousin na uncle ọ ha nwa na-emebikarị emetọsị ụmụaka ọ ha nwa ndị uncle aunt o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke a nọ na nwatakịrị metọọ ha ọ wụ ndị aunty aunty aunty aunt aunt ọ ha nwee ọtụtụ ụmụaka nwaanyị e metọrọ ọ ndị uncle uncle n'ihi na ọ gara ilete uncle ọ gara ka ya na cousin o nwere ndị ọtụtụ n'ime ha nke ndị cousin ha anaghị etinye aka ebe a nke ndị cousin ndị cousin echila maka cousin cousin gbuo ndị cousin kpachapụ anya ọ wụghị holiday niile ị ga-asị nwa gị gawa gị nọrọ ha na-aga holiday ahụ ya bụ na i nwere efe soro ha ga ya bụ na i nweghị efe ha gị na ha nọrọ gị na ha nọrọ gị na ha nọrọ ọ dị mma Carson Peters-Berger n'agbanyeghị na a nwụchiela gị eh, n'ihi na dịka akụkọ a kọrọ na eh, n'ụbọchị nwata nwaanyị a bịakwara njem a bụ n'abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa eprel ya bụ 24th April a gara aga ka ọ bịara njem ahụ a malite ịchọzi achọ a na-asịzi aha ahụkwa ya ọ lọta n'ụlọ nna ya ọ lọtakwa n'ụlọ nke aunt ya anyị buga mee mkpesa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii a chọtazi ozi ya na eh, abalị iri abụọ na ise nke ọnwa eprel 25th April ka a chọtaziri ozi ya a nwụchiela gị ugbu a ndị uwe ojii akparala gị aka ha ga-eme gị ihe ha na-eme ndị ọzọ ngwa n'agbanyeghị na a kparala gị aka eh, nwatakịrị afọ iri na anọ 14 years gị mata otu e si arụ arụrụala ọ ngụ n'ụlọ gị onyonyo ihe ọjọọ ndị a ma cartoon iberibe ndị ọ na-ekwesịghị ile ngwa sapụrụ ala ọ wụ USB cord a ka m ga-apịa gị m pịa gị ya ị ga-etipụ Jizọs ị ga-etipụrụ Jizọs o n'ihi na ọ sọọsọ Jizọs ga-anapụta gị ọ ya ga-azọpụta gị pụọ na mmehie gị ngwa dezire m azụ gị dezire m azụ gị ị na-eti Jizọs ebe onye Jizọs nọ ihe na-eme o ihe na-eme onye ọma m cheta na ị pụrụ izibata ozi na WhatsApp ma ọ bụ kpọọ n'ekwentị ya bụrụ na ị chọrọ ka m haziere gị jingle advert bụ kpoo ma ọ bụ ịbụrụ onye MC n'oge mmemme gị naanị n'akara ekwentị ndị a 0912 1590630 ma ọ bụ na 08165349934 n'aha ndị odee niile bụ ndị chịkọtara ma hazie akụkọ ndị a ka mụ bụ Ọsọndụ Chukwuebuka bụ onye tụgharịrị ma gụpụta ya n'asụsụ igbo na-ekele gị maka isonyere m oji ngaji eri Biko chetakwa onye ji aka. Ka ụgbọghọrọ mịara m ma mịakwara nwunye di m. Ndewonụ.
ebere emegbuola m ndị mmadụ ọnụ m ebegbuola m ndị mmadụ ịma na ebere emegbuole m ndị mmadụ gwọmpịtị gwọmpịtị